Rugadh Maeve Binchy i 1940 i Dalkey i mBaile Átha Cliath agus is í an cailín is sinsearaí de cheathrar páistí a bhí ag a tuismitheoirí. Bhí beirt driféar aici agus driotháir amháin agus dúirt sí i gcónaí go raibh saol an-deas aici mar pháiste. Bhí an-chuid grá aici dá tuismitheoirí agus bhí teach an-sona go sásta acu i Dalkey. Chuaigh Méabh ar scoil i gClochar an Linbh Naofa i gCill Iníon Léinín, ach níor éirigh léi puinn Gaelainn a fhoghlaim. I was taught by English nuns in Ireland and who at the beginning, like any convent coming in here, didn't realise the importance of the Irish to the people, in fact I think they often regarded teaching here as part of their missionary service, that one was

Chuir sí iontas orm go raibh suim chomh mór aici sa Ghaeilge agus bhí, rinne sí iarracht é a labhairt, fiú nach raibh mórán Gaeilge aici, ach bhí an sprid aici, an sprid Ghaelach aici. Woke up this morning feeling fine. 1959, Céim Staire ó Choláiste na hOllscoile Bleá Cliath, ach ba mhíbhuntáiste mór do Mhéadhbh a bheith ina cónaí i nDeilginis. People pitied me in the nineteen fifties for living in Dalkey, they said, you poor thing.

would you like to try a job for three months trial and that was in nineteen sixty eight. Chuaigh Méabh i mbun oibre leis an Irish Times i 1968. Bhí an tír ar thairseach réabhlóid iriseoireachta agus polaitíochta araon, ach bhí fadhb amháin ag Méabh. She turned around and said to John Horgan, who types this up for us? John said. Oh, I'm afraid you're going to have to do that yourself. And John actually taught her over the weekend. But John told me afterwards that all he told her was, these are the only fingers that matter. Bhí an scríbhneoir bríomhar. Bhí i gcónaí, bhí rud nua le feis, le, le clos ann, bhí rud nua le feiceáil ann. Agus bhí, bhí sé, bhíomar ag teacht i dtír ar shaol a bhí fé cheilt, saol na mnáibh. Ach tháinig na mná sin isteach agus d'athraigh siad an iriseoireacht go bunúsach sa tír seo, mar ina dhiaidh sin ní raibh aon bac le mná teacht isteach ag scríobh, ag déanamh iriseoireacht, a bheith páirteach sna meáin. Cosúil le an-chuid dá comhleacaithe sa Times, d'ól Méabh go rialta sa Pearl Bar i Sráid na Toinne.

In 1974, bhog Méadhbh go hoifig an Irish Times i Londain chun míreanna a scríobh faoi shaol na cathrach san, ach bhí cúis eile aici bogadh go Londain, iriseoir ón BBC dárbh ainm Gordon Snell. My friend Annie said to her husband, who was very correct kind of Englishman, I think we should introduce Gordon and Maeve, you know, I think they get on terribly well. And he said,

Ba léir i gcónaí go raibh sé go mór i ngrá. Agus tugann sé saghas saoirse do dhuine nuair a bhíonn duine éigin chomh mór san is a bhí Gordon i ngrá leat. Líonann sé bearna san anam agus is mór an tacaíocht é. Thar aon ní eile, bhí suim ag Méabh i ngnáthshaol an ghnáthdhuine. You love gossip. Not malicious gossip, but you love gossip, don't you? Yes, I do, I do. I love hearing about people. You'd need to be a right Dumbo to be living on the earth and not be interested in people. Bhí sé de nós aici a bheith ag cúléisteacht le daoine ins an tiúb. Agus dúirt sí gur minic a chuaidh sí thar an stáisiún a bhí mar ceann cúrsa aici go gcloisfeadh sí deireadh an scéil agus ansin bheadh uirthi filleadh.

Ansan tháinig na leabhair gearrscéalta ar dtúis, Victoria Line agus Central Line. Bhí tuiscint aici ar dhaoine níos mó ná aon rud eile, agus d'aithníodh daoine iad féin ins na carachtair a bhí sa leabhar. Bhí sí in ann caint na ndaoine a thabhairt léi isteach ins na leabhair chomh maith. Breathnaímse ar Maeve ní mar scríbhneoir ach mar scéalaí. agus baineann sí leis an seantraidisiún scéalaíochta a bhí sa tír seo agus bhí sé an-mhaith aici, agus sin an cineál scríbhneoireachta atá go maith ag Maeve, ag inseacht scéalta faoi ghnáthdhaoine. 1982, Foilsíodh a céad úrscéal, Light a Penny Candle, scéal faoi chairdeas idir chailín Éireannach agus cailín Sasanach. I thought of the idea of friendship because I instead of writing about a love affair or a love relationship I thought of friendship had been something that wasn't really discussed all that much in books. Domsa den chéad uair, bhí mé ag léamh leabhair faoi Éirinn a d'aithin mise, Bleá Cliath a d'aithin mise, cailíní a d'aithin mise, bhí gaol agam leis na carachtair seo. especially if you could have a friendship between two very different kinds of people, between an English girl and an Irish girl, between a Catholic and a Protestant, between somebody from a big family where there was lots of noise and excitement going on and a girl from a little lonely and rather perhaps dismal family. Tá trácht déanta ar eachtra le déanamh le ginmhilleadh ann. Ábhar an-conspóideach in Éirinn 1982 agus bhí mise ansin ag léamh faoi na rudaí seo agus bhí sé just chomh suimiúil. Bhí fírinne ag baint leis an domhan a chruthaigh sí sna leabhra seo. I met Maeve in Coolock Library in 1989. Uh, I was working in the libraries and I heard that Maeve was coming to talk to the, the writers group there. And I said, oh, I'll have to go and see her. So I took a day's annual leave

an saol thoir. Maeve, Stop asking them about who their Auntie Annie is and what she does. The queue is halfway down O'Connell Street. We'll be here forever. Bhíodh sí ag síorthaisteal agus nuair a thiocfadh leabhar amach bhíodh uirthi dul ag taisteal ach saghas faoisimh i gcónaí filleadh ar ais ar Bhleá Cliath. Dúirt sí uair amháin nuair a fheicim na scamaill os cionn an aerfoirt táim beagnach sa bhaile.

agus caidreamh ar leith ag an mbeirt sin. Thaitin na rudaí ceannann céanna leo, bhí siad in ann oibriú le chéile agus, ina dhiaidh sin, spórt a bheith acu le chéile. We used to read each other the day's output at the end of each day's work. In the Glass Lake you had this hermit nun that lived in the wood and kind to everybody and everybody loved her and I said, she's really just too good to be true.

Bhí scéalta Maeve an-oiriúnach don teilifís. Nuair a bhí Echoes á scannánú i nDún Garbháin i bPort Láirge in 1987, thagadh Maeve ar cuairt. Maeve was obviously involved in the screenplay for the film. She's provided us with some additional dialogue and has been very helpful but uh especially it's like having the Queen Mother down. Deineadh scannán dá húrscéal Circle of Friends, le réalta Hollywood Chris O'Donnell agus Minnie Driver. Bernadette! Thaitin comhluadar go mór léi. Sin an fáth go raibh sí in ann scríobh faoi comhluadar, circle of friends agus rudaí mar sin, agus bheadh sí féin lárnach in aon ciorcal mar sin.

both funny and and delightful and totally in in keeping with the period that that they were talking about. Oh dear. I think this is going to be a problem. Meán Fómhair 1999, roghnaigh Oprah Winfrey Tara Road mar Leabhar na Míosa, céim chun tosaigh ins na Stáit Aontaithe. Bhí grá ag gach duine sa lucht féachana do Maeve, thaitin an leabhar seo go mór léi agus bhí cumhacht iontach mór ag Oprah Winfrey, bhí sí in ann star a dhéanamh de scríbhneoir i seó amháin. Sa bhliain 2000, deineadh scannán de Tara Road agus bhuail an príomh-réalt leis an údar.

flushed with red, which Gordon says looks like himself on a bad day, you know, but I think it's, I think it's a lovely rose and I'm delighted. It is stunning to have a rose actually with your name on it, Rosa Gordon-Snell, I'm so proud of that. Bhuaigh Méabh iliomad gradam mar aitheantas ar a cuid saothair ach ba mhór an t-ualach na blianta fada ar an mbóthar.

and maybe if there was a God, God would say, would explain it to me, but it would be, it would be a most amazing conversation. Nuair a smaoinímse ar Maeve, smaoinímse ar bean mhór le croí maith mór, mar cara dílis, mar chomrádaí iontach dháiríre agus mar scéalaí den scoth. agus mar chuid de chaidreamh agus comhluadar.